azibusa anali pa wailesi dzulo akuti amalawi tisiye kuipitsa mbiri ya president chakwera anthu amenewa adalandira ma envelopu ku mcp aganiza kuti aziyankhula zopusa ngati zimenezi as far as i am concerned chakwera sakunyozedwa komano akuzinyoza yekha pa kampeni analonjeza ndidzachotsa misonkho pa bizinesi ang'onoang'ono lero anthu akulira chuma sichikuyenda chifukwa mcp yakweza chilichonse interest ku mabanki yafika 25 akabaza eneniwa akuti apereke msonkho azimayi opita kunja akulira maboda chifukwa misonkho yakwera ndi chakwera mwachitsanzo mukagula zakumwa ku zambia achina yesi ndi anzake pa boda akulipiritsa botolo limodzi 12 kwacha

tiyerekeze mwapita ku zambia mwagula makesi 100 ayesi mra sikugulitsa masitika akumafuna 200 cases kupita kutsogolo komanso azimayi akafika ma boda akuvutika kwambiri akuwaphwasulitsa katundu ndi kuyamba kumata sitika pa botolo iliyonse nthawi zambiri masitika onso sakupezeka ndiye akumangodikirira ena akalipira pa boda mchinji kaya ndi mwanza akumatumizidwa ku lilongwe kumenekonso akumauzidwa kuti mastika kulibe mwachidule cross border business ikumvetsa kuwawa amalawi ineyo mukudziwa kesi ikaphwasulidwa imavuta kugulitsa chifukwa ogula amaona ngati za feki koma zikhale ng'oma ndi anyamata ake akupanga fosi kuphwasula katundu pa boda nkumalipiritsa 12 kwacha azibusa amene amayankhula dzulo ayenera kudziwa chakwera wazichotsera ulemu yekha ndi munthu wabodza who can never get respect akuluakulu zaka 4 president ameneyu angolonjeza zosatheka lerolo tiye tichotse zimene analonjeza pa kampeni chifukwa sizingatheke feteleza 4000 passport 14000 tinalimba mtima koma chimene chikutiwawa kwambiri pa zaka 4 zimene akulamulira akulonjezanso mabodza munthu ameneyu very sweet and flawless speech without action analonjeza Orton Chirwa Airport, Gwanda Chakwamba Highway, Henry Chipembere Airport, Sadik Mia Highway, Mangochi Lake City, Chiromo Bridge, Karonga Lake City. Zonsezi amangonena ngati nthano. Chimene anakwanisa president ameneyu chooneka ndi maso John Chilembwe Hospital. mwina poti amuthalika anatamanga kale pajatu a chakwera anangosintha dzina kuchoka ku phalombe nkukhala john chilembwe koma zina zonse amangolonjeza kuti ayi ndimanga sadik mia highway gwanda chakwamba highway orton chirwa airport henry chipembere international airport mangochi lake city ndi zina zotero ngakhale bridge ya pa mseu wa lower shire sanamange anti-corruption bureau abwera poyera ndikulengeza kuti katangale wafika poyipa kwambiri mu ulamuliro wa chakwera akuti 35% ya bajeti ikuthera m'matumba a mabigi ku mcp taona posachedwa pompa a chithyola anapereka ma 2 miliyoni kwa makhansala 21 mu mzinda wa lilongwe that is 42 million imene aononga mukaziona ndalama zonsezi wazitenga kuti mabilo ambiri amene akudutsa ku parliament ndi opanda ntchito boma likubwereka ndalama zochuluka chifukwa cha utsogoleri opusa taona ku zambia spika wa nyumba ya malamulo wachotsa ntchito aphungu 9 atatuluka zipani zawo ku malawi kuno mp can cross the floor anyhow chifukwa tili ndi utsogoleri opusa ku parliament nicholas dausi joyce chitsulo botomani analowa ku parliamenti pa tiketi ya dpp koma lero akutumikira mcp nkumatetezedwa nchakwera akuchemerera president olephera with his useless government awakulu taona na apolisi akusowa jombo mayunifomu kulibe koma zikhale ng'oma akuononga 300 million kusaka bakili muluzi tv useless government imene tikunena ndi imeneyi apolisi kumasowa jombo ndikumakagula pakaunjika uniform yokutha kumachita kusokesa kwa telala chikhalecho a zikhale ng'oma kutenga 300 million kumasaka bakili muluzi tv do you think this government is normal anthu awatu ndi anthu amisala amene sakudziwa chimene akuchita kafukufuku amene anapanga atchankho waonesa kuti amalawi alibe chikhulupiriro ndi polisi yasanduka payoniya pansi pa chipani chimenechi malawi chikangawa pate a chimwendo banda akutiuza kuti dziko likuyenda bwino tapeza ndalama zochuluka ku maoda a fodya 327 million dollars this is another useless statement kuchokera kwa chimwendo Ndikupatse chitsanzo. Boma lawononga 1.6 billion dollars through importation. Akusangala ndi 327 million ya fodya. Tiyerekeze pa banja pali ana 10. Salary ya madala 20,000 kwacha. Achosapo 15,000 ndi kubwezera ngongole. Kodi angakhale moyo wosangalala ndi 5,000 kwacha? Izitu zimene tikuona mu ulamuliro wa Chakwera. Apeza 327 million dollars

komanso 488 million dollars anatenga a ramaphosa awononga 1.6 billion dollars through importation ndi akusangala ndi 327 million dollars ya fodya taonani security ya dziko siili bwino ndege ya chilima inagwa pafupi ndi midzi koma chakwera anatiuza kuti inagwera ku nkhalango kosafikira anthu panopa akhazikitsa kafukufuku wa chinyengo ngakhale zitadziwika kuti chilima anachita kuphedwa sangaulule onse amene akutsogolera kafukufuku ameneyu ndi anyamata achakwera mwachitsanzo ku intelligence deputy director ndi cousin wa president mcdafren bango civil aviation woyang'ana za ndege director ndi james chakwera minister of transport jacob hara mbusa wa assemblies of god ig wa polisi mai yolamu wochokera ku mchinji komanso mdf commander valentino phiri chakwera tribesman anthu onse amene ndatchulawa akutsogolera kafukufuku wa ndege koma sangakuuzeni zoona za imfa ya chilima chifukwa ali very close ndi chakwera ndimanena mobwerezabwereza mayankho a ngozi imeneyi tidzawapeza 2025 mcp ikadzachoka m'boma tikukumbukira zimene president ameneyu anayankhula ku stadium pa 16 pamene kunali kukumbukira chilima anavomereza kuti zinthu sizinayende bwino posaka ndege akanakhala wa chilungamo akanachita reshuffle cabinet zikhale ng'oma harry mkandawire achotsedwe mkulu wa nkhondo intelligence director komanso ig abwera nyowani komano as far anthu amenewa sanachotsedwe ntchito amalawi tikhala tikukhulupirirabe kunena kuti delay yawo poyang'ana ndege inali plani yochokera kwa chakwera